na nke chief sa ejikeme ụzọalọ na nke ya ka m bịara n'ụbọchị nke taa ka anyị kwuo ihe anyị gbasara ihe ndị igbo na ihe a na-eme na ihe ndị igbo na be ya ka m nọ n'ụbọchị nke taa ị mara ị bụ my namesake daalụ daalụ daalụ daalụ daalụ ekelekwa m gị na obi gị ka anyị nọ maazị ejike ikezuagụ ogene ndị igbo nnọọ nnọọ n'obi ụzọalọ ọzọ ugonna anyị na-asị gị nnọọ nnọọ Imeka bịanụ nnọọ onye anyị bịara n'obi ya n'ụbọchị nke tata bụ sa chief sa dr ejikeme ụzọalọ ọzọ ugonna na odekpe ọ ya nwa bụ President Emeritus Ohanaeze Ndị Igbo UK, Chairman Anaedo Social Club International London Branch ọ bụ ya bụ onye anyị nọ n'obi ya n'ụbọchị nke taa n'obi ya anyị bịara ihe ọ ga-agwa anyị okwu ya n'ụbọchị nke taa bụ ihe ahụ a na-ekwu na ọ bụ osu osu caste n'ala Igbo gịnị bụ osu caste n'ala Igbo kee ụzọ o si emetụta anyị nwa n'onwe anyị bụ ndị Igbo ihe a ka ọ ga-akọwara anyị n'ụbọchị nke taa anyị bịara n'obi ya biko ebe ọwụla ị nọ n'ụwa gbaa gburugburu na-eleta anyị n'ụbọchị nke taa ihe a ka m ga-asị gị gedo ntị ofuma ka ị nụ ihe chief a ga-agwa anyị daalụnụ ee daalụnụ igbo bụ igbo ekenekwa m ụnụ ife anyị na-ekwu okwu ya tata maka osu na anị Igbo niile osu ee nke mbụ bụ na ị bịa na anị Igbo e nwesịrị etu e si welu nọdụsịa n'ọnọdụ n'ọnọdụ n'usolo n'usolo Igbo nwere ndị a na-akpọ oru bịa nwee osu mana nke kachasị njọ bụ na ana Igbo bụ ndị a kpọrọ osu maka ndị a kpọlụ osu bụ ndị e ji wee gọnyere alụsị e ji gọnyere alụsị na anị Igbo and um, ife butekwara ya bụ nke mbụ ọ bụrụ na onye nna ya na-eme ajọ ife maọbụ ndị be fa na-eme ajọ ife maọbụ ndị na-ezu ori bụ ndị na-agba ama na-eme ife ọbụla na-ajọlụ njọ n'ani Igbo ndị obodo bịa ndị obodo bịa ba ewelụ ndị afụ wee jee gọyere alụsị ba abụrụzịa ndị na-ejele alụsị ozi ya ka a na-akpọ osu ndị afụ na ndị obodo free born ndị a mụziri ọfụma ama na-emekọrịta ife gbasalụ omenani ọ nya ka a na-akpọ osu ọ dịbara gboo etu nna nna anyị ba si bido ya maka na ndị be anyị bụ ndị na-achọ eziokwu ka eziokwu dịlụ so a bịazịa ndị niile a kpọziri osu na ngalaba nke ha abụrụzie ofu ogbe na-emekọrịtakwa n'onwe fa mana fa bụkwa ndị obodo a bịakwa n'ife ụfọdụ fa na ndị obodo na-agbazukwa wee na-akpa nkata mana fa nọzi n'okpuru ndị bụ ndị obodo a na-akpọ freeborn ya bụ ndị na-enwerọ na-abụrọ oru nke ba ji abụ na ọ fa bụ ndị nwe obodo ọ wee bụrụ ya mana ọ ife e wetabụrụ mbụ nna anyị fa butere mbụ o wee dịba wee na-adị na-apụtakwa ụka dịkwa n'ikpuru kịta ee eh, ya bụ ife na-enye nsogbu n'ani Igbo rinne maka na ụwa niile changebego anyị nọzi na ụwa mmepe anyị anọzi n'ụwa ụwa gbara ọchịchị maọbụ ụwa na ebido ndị mmadụ amaazị ife a na-ekwu oge a na-eme afịa a na-azụ afịa oru enyi akpọrọ ndị be anyị wee jebe na na America ya na civilization adịgo ya mmụta na ọganiru adịgo ma a bịazie n'enu kịta a fụ na mmekọrịta ndị mmadụ ndị na-abụrọ ndị oru na ndị oru enyerezia nsogbu n'obodo maka na ebe ọ bụ na ife adịgo n'obodo mana ndị mmadụ niile emebego ọfụma oge mbụ bụ oge ndị ọcha bịara na be anyị bụ Odekpe na Ogbaru local government Odekpe bụ ị gasịa Ọnịcha head bridge Ọnịcha wee bata ị bịa gasịa i lute be anyị Iyiowa Odekpe lute Odekpe ee wee bịa jebezie Atani ụzọ nke Osadebe ọkụnụ wee malụ achọ ka m na-agwa oge afụ ndị ọcha batara na be anyị e were sị kedu ndị a ga-eziga ka e je mụta akwụkwọ ndị obodo wee sịsịzi kpọrọ ndị osu na oru jegodi jebe ka wa wee mara ife m- ife ndị a na-ekwu ọ bụ na ọ fa bụzi ndị ka wee mụta malụ before ndị nwe obodo wee malụ ife a na-ekwu bịa tinyezi ụmụ wa n'ụlọ akwụkwọ ọkwara ọ dịkwa n'obodo niile dịkwa etu afụ bụ na ndị niile a kpọrọ osu na oru bụ ndị e bu ụzọ wee tinye n'ụlọ akwụkwọ maka na ndị obodo ji fa wee meegodi obere e, e, nchọpụta a bịa na ya nke mbụ ọ bụ na nkewa dịzinụ na-enye nsogbu a da-alụkọrịta nwanyị maka na kịta onye na-abụrọ onye osu na-abụrọ onye oru ị chọsie ije lụọ nwaanyị e je jụgodu ese ife a na-akpọ background check ka a malụ ma ndị a bụkwa free born maka adịkwa n'ụdị a jụtasịa ọ bụ na fa abụrọ ya bụ ịnụkọrịta nwaanyị ama aga n'iru ndị oge ụfọdụ ọ na-agbali ya obi maka na e nwego ịfụnanya na nwoke na nwaanyị o wee na-enye nsogbu ụfọdụ na-esi na ya nwụọ gbuo onwe ha ma ọ kere a mụtago nwa ọ na-enye nsogbu maka ndị na-abụrọ ndị osu ama ekwe ọ bụrụ na nwa afụ solitegoro isolite pụta bụrụ mmadụ o nwerọ ife ha chọrọ ka ya ahụ ka fa na nwatakịrị wee mekọ nwatakịrị na onwe ya ama ekuchikwanụ ọ ma inherit ọ ma ekuchili ife nna ya akụ na ụba nna ya ama ekwe kana ọ bụ na na nwoke mesịziri nụta nwaanyị na-abụrọ onye osu onye nke afụ ga-ewekọrọ ife nna ya niile o wee na-enye nsogbu na o megidozi wee rue na e mesịzi na 1956 e mee ya abolish n'ala Igbo mana ka e mere ya abolish n'ala Igbo ọ bụ na um, ife ndị Igbo na-akpọ n'elu oyibo maka na ọ ka na-eme anyị ka na-enyochakwa ya a ka na-enyochakwa n'okpuru n'okpuru mana a da-ekwupụtazi ya etu e si ekwupụta ya mana ọ ka na-enye nsogbu e were na-ekwu kedu ife a ga-eme ka onye ọbụla were wechapụsịa ụmụ ife ndị a ndị ụka ndị ụka batakwa wee bido wee na-ekwukwuokwa n'elu ya ka a mara etu a ga-esi mee na mmadụ niile chukwu kere mmadụ niile ka ọ bụrụ ofu na o nwerọ onye e kere ka ọ bụrụ osu ka ọ bụrụ eh, oru na chukwu kere mmadụ niile ofu na ife ndị gboo va mere adịrọ mma na a ga-emegharị ya mana ọ ya bụ ife gbara igbo niile gharịị lue tata kedu etu a ga-esi megharị ya maka na ndị a niile bụ ndị a gọnyere n'alụsị na a gọnyego ha n'alụsị kedu etu a ga-esi gọgharịzi ya anya obodo ọbụla ọ dịziri obodo ọbụla dị iche iche n'anị igbo mara ebe a ga-etu a ga-esi wee mee ka e wee gọgharịa o nwego ndị mekwaranụ a gọgharịa o nwekwara ndị na-anụkọrịtasịkwa nwaanyị kịtaa o a na-anụkọrịtasị mana o nwekwara ndị bụ na adị ekwe adị ekwe e, akụkụ igbo e, e, bịa bụrụ nke ọdekpe be m ndị ọdekpe anyị adị ekwe mana amụrụ m ịta ya esi m ya ba adị ekwe otu a ka ọ dịkwa na akụkụ ọgbarụ dịsị iche iche na banyekwa n'ime igbo anyị so ọ bụrụkwọ fa ncha bụ ife a na-atụle ka e nwee ike wee kpochapụ na anyị ncha niile bụ ofu igbo ọ galuru igbo anyị bụ mmadụ chukwu kere anyị abụrụ mmadụ o nwerọ onye e kere ka ọ bụrụ osu o nwerọ onye e kere ka ọ bụrụ oru so ọ bụrụ ya bụ nsogbu e nwere ọ ife e jiri ekwu okwu ya because na ọ na-enye nsogbu ọ bụrụ na adịghị enye nsogbu abịala ekwu okwu ya tata mana agwụ na okwu memekwara asịgo na e mego ya abolish n'ọnụ oyibo na iwu obodo edekwara ya n'akwụkwọ na ime mmadụ ikewa mmadụ ma ya mmadụ oke ya maka na ọ bụ onye dị etu a na ọ bụ onye dị etu a ị ga-ejekwa nga e dere ya n'akwụkwọ ọ dị ebe nwere ike kwa otu olu unu edekwala ya ede mana nke afụ bụ nke ndị agwajala nke ndị oyibo ma government tinyere maka ndị obodo ka na-eme ife va na-eme n'okpuru nọ na nke kasị ike ka e wee si na obodo wee kwekọrịta ka e wee chenjie echiche anyị our mentality na ọ ya bụ ebe nsogbu dị ọ ife anyị na-eche echiche anyị mentality anyị bụ ebe nsogbu dị wee rue tata na ọ bụrụ na anyị nwee ike bido ya bụ nkọwa ndị oyibo na-akpọ education kọwa ụmụ anyị fa ndị nna nna anyị fa anabago maka na anyị enwerọ history na akụkọ etu esi kọ kịta ka ndị Igbo imirikiti n'ime anyị bido na-ede ife nna nna nna anyị ha gwara anyị n'akwụkwọ na-edebe o wee bụrụ ya na ya bụ nsogbu enwere na ala Igbo ife gbasalụ osu osu ka njọ karịa oru osu caste ka njọ karịa oru n'ala Igbo oru bụ slave osu bụ onye anyị na-ekwu na agọnyere n'alụsị maka na anyị achọrọ ka anyị na gods or goddess nwee nsogbu o wee bụrụ ya mana ọ bụ ife ndị a bụ ife ọ mmadụ mere ọ mmadụ ga-emegharị ya ọ nna nna anyị fa mere ya anyị ga-emegharị ya etu ife kpatara fa ji mee ya anyị amarọ mana ajụba ese ogbogo e, ọ dịkwa ajụba a ga-achọta akọgoro maka na ndị mesịrị ụmụ ife ọjọọ dị iche iche gbala ama zuo ori ife ọbụla bụ ife ọjọọ ime ụmụnna ya were nye alụsị okwu agwụgo esizi etu afụ wee na-aga oge a na-azụ afịa oru a na-akpọrọ ụmụnna anyị fa akpọgasị na mm, n'obodo a na-akpọ Amerịka ọ ndị a ka a na-anwụgodasị wesizie before abịazi alị bịa bidozie ngwa ndị mmadụ niilezi onye ọbụla bụrụzi ya ọ wee bụrụ ya ya na ife na-akọwara ụnụ m na-achọ ịgwa igbo niile na oge elugo anyị ga-arapụ ife a oge elugo ka anyị rapụ ya maka na mmadụ bụ mmadụ igbo bụ igbo anyị chọrọ ọganihu ife anyị na-afụ na-eme n'enu ụwa ọ na-emetụta anyị ife anyị na ndị Fulani na-eme fa bịa fa amaba onye fa ama onye bụ osu ka ma onye bụ oru ọ na ị bụ onye igbo anyị ncha ka anyị ga-ebukọta o wee bụrụ ya so na anyị kwesịrị ka ejikọta ọnụ n'ime anyị bụ ndị igbo ma ndị eze ma ndị nze na ọzọ ma ndị e, e, e, agbala nze ebe obodo ọbụla etu ọbụla isi chi nke gị echichi nke gị o kwesịrị ka anyị bido nebekene ife a anya ka emechie ya mechizie ya telee ya ka ekwudo maka ya ka ụmụ anyị fa wee nwee ike gaba n'iru nụba nwaanyị sọlọ fa nụba onye obi fa dabatara ọkwa na ya ife a na-ekwu maka ya maka na o nwego ndị ife a metara rinne ndị eji ya wee gbue ụfọdụ na-ajụ o nwere eze kwuru na obodo fa mma akpọ afa na ya emechigo ya emechigo ife gbasara eh, eh, osu a dịbe niile ewee si eze mgbe ya kpọrọ nwa enwe